igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m ka onye chisi biko ya zere ndụ mmiri ndụ azụ so biko mmiri ya atala azụ ya anwụkwalanụ onye hụrụ gị ma ọ hụ ma ọ hụ nwanne gị cheta nwa ya nwụrụ anwụ anya mmiri ya akọkwala ya n'anya onye sịkwa na ọ gaghị agaziri gị ya buru ọkụkọ ụzọ labaga ụra isee abịara m ọzọ n'ụbọchị taa iwetara unu usoro omume ihe n'ala igbo ọ bụ n'eziokwu na igbo na-ekwu okwu sị na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu mana o doro m anya na omenala Igbo niile bụ ofu n'ihi na Igbo niile na-agụ nkwọ orie eke afọ ee ya bụ ụbọchị anọ Igbo na-eji agụ n'agụmagụ n'ahịa na-azụ n'ụbọchị n'ala Igbo makwa na usoro Igbo na-eji eme ihe ha ya bụ nkwọ orie eke na afọ abịara m ọzọ n'ụbọchị taa iwetara unu njirimara ndị n'ala Igbo ihe onyonyo ị na-ahụ n'oge a yawa ebe a tọkesịrị anụ gbukasịa ya na mpa na mpa tụsa ya n'ala achọbụ gị nwa nwa afọ Igbo na-ele yawa ihe kedu ihe unu na-akpọ ya na mpaghara ka unu n'ihi na ebe mụwa si pụta anyị na-akpọ ya ngwa oke maọbụ ibu oke kedu ihe unu na-akpọ ya kedu usoro unu si eme yawa ihe na mpaghara ka unu ị ma ụmụ ọgbọrọ ụmụ ọlọrọ ọhụụ ndị a na ụmụ ndị a na-awụ na my mama or my papa tell me say I be from imo I be from ebe a I'm from ebe nke ọzọ enweghị ike ịmata usoro ihe ndị anyị si na-eme n'ihi na ha adịghị erute ụlọ ọ bụkwa na ha rute erute nne ha na-ezo ha sị ka a ghara igbu ha ndị ka a ghara igbu ha n'ihi na ọnwụ dị n'ụlọ ma chefuo sị na ọnwụ anaghị agbachi ya gate ya mere dịka nwata atụrụ nọgara ndị okenye anọọla m wee hụ usoro e si eme ya ihe wee buru oke n'ihi na abịara m ọzọ n'ụbọchị taa ka m gwa gị usoro e si eme ya ihe n'ala Igbo ọ bụrụ na n'eziokwu n'eziokwu na ị bụ nwa afọ Igbo ị ga-amata na ebe a ka a na-eme DNA test ị hụ ihe a na-akpọ na a na-eme DNA test ebe a ka a na-anọ eme DNA test n'ala Igbo naanị usoro ị ga-eji amata nke a n'ezie n'ezie dịka e gbukachara yawa ihe ndị a tụsa ya na mpa na mpa ọ bụ na gị isi isi kara gị bu ụzọ ga etinye aka ma ọ bụ na o rube ma ọ bụ o rubeghị gị gị tinye aka ebe ahụ ka ị ga-eji amara onye bụ nna gị na onye tụrụ ime gị e nwere ike gị na-eche na ọ bụ nna gị mụrụ gị n'ezie n'ihi na n'ihu n'ihu na ị hụga nna gị anya mana ị maghị na ọ bụ onye ọzọ tụrụ ime gị ebe a ka ị ga-eji amata n'ezie ma ọ bụ nna gị mụrụ gị ma ọ bụ nna gị mụrụ gị ebe a ka ị ga-eji amata ma a dị ime gị bịa n'obodo aha ma ọ bụ adịghị ime gị wee bịa ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata the original people that owns the land eh, ndị nwe obodo ga etinye aka bụ na erubeghị gị bu oke ma ọ gị nwa anwa metụ anụ aka hapụ ị ga-eburu ọzọ mgbe a ka ị ga-eji anụ ụka n'ihi na asị nwaanyị bịa ije di ọhụrụ enye ya ọkpụrụkpụ anụ ma ya nọchie enye ya ọkpụrụkpụ ụka nwa ngwa ya kwa ya mere na mpaghara m si na ya wee pụta onye isi ala dịka m maara na village like na my own kindred bụ nze dimond odemenem ya eburu ezinụlọ ndị ọzọ na-esote ya ndị nke na-esote ya abụrụ ezinụlọ ka m ghara ịbịa kpọghachi aha n'ebe a ya mere na ọ bụ n'ebe a ka a na-eji amata ihe ndị oyibo na-akpọ the hierarchy the family hierarchies eh? the family hierarchies otu a ka a ga-esi na-eburuju ya oke bịarutezi na the age grade ọgbọ na ọgbọ ọgbọ na ọgbọ abịa na-eburuji ewa ihe n'ebe a na-ebukwa ya wụ oke anụ ọbụla imetụrụ ya aka imetụla ya aka anaghị apịta na aka dịsị apịrị ọzọ nke ọbụla imetụrụ aka ọ bụla oke gị ị ga-eji anya wee gwuru anya jiri anya mara anụ ihe nọ ma nke ihe na-anọghị ihe m ji gụrụ egwu gwara gị si na orule mgbe a na-eji acha anya orule mgbe a na-eji amata dike n'ihi na o yeru ebe dị otu a ọbara achaa dike n'anya ya nwa afọ igbo onye ihe ya na-erute amaghị m osi unu na-eji eme ihe n'obodo nke unu amaghị m otu na-esi atụkesi ihe ndị a kọọrọ m ka anyị mata mana i just want to update gị nwata kala azụ si na ihe ị na-ahụ ebe a bụ ihe a na-akpọ ya na mpaghara nke m si na ime ya pụta bụ ibu oke ibu oke ndị na-ebukwa ya wụ oke abụ mmadụ ọbụla na-apụta ebe ahụ ebu oke ị ga-eruri na igbutela ụtụ dịka anyị na-ekwu ya na olu nke anyị igbutela ụtụ ibido tụwa ụtụ n'obodo ọ bụ apụta ama ị na-oke ebu mba ọ bụ onye ọbụla apụta ya apụta bịara ịbịa buru oke ọ bụ na gị abụrụ nwa okorobịa as of eighteen years gbagowe na iruole wee gbagowe mana ebunyebeghị oke ebunyebeghị your grade oke ị ga-ebute ebutewe oke mana ngwa ngwa ebunyere gị oke mgbe a ka a ga-eji mazie na iruole ịbịa buru oke ebe ndị ọzọ na-eburu oke hmm? mgbe ụfọdụ na ibu oke a onye na-anọghị n'ụlọ anaghị ebupụrụ ya oke onye na-anọghị n'ụlọ anaghị ebupụrụ ya oke ọ bụ ndị nọ ya bụ ndị ga-ebu mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya ọgbakwute orie mana ọ bụrụ na gị anọrọ n'ụlọ na asị na ugbu a ka ị na-alọta alọta ozi na ugbu a ka ị na-alọta a ga-etinye gị n'oke ya mere na ọ bụ ka ha ra bụ ndị bịara n'ọgbakọ ahụ ka a ga-abịa gụzuo nakwa ndị niile nọ n'ụlọ a ga-abịa gụzuo ha ọnụ wee gbuo anụ a ya sịkwara na ọ wụ na e gburu ya ha ka toothpick ka ọ wụ na ọ banyere onye ọbụla n'ihi na ya wa ihe bụ orikọ ụmụnna orikọ ụmụnna ee amabeghị na aghọta ya wa ihe ihe a na-eji eweta ihe onyonyo ndị a niile bụ iji na-enyeta nwa nkụzi otu usoro ihe na-esi eme omenala Igbo ndị na-ebutekwana ya nwa oke a bụ ụmụ nwoke ọ bụghị ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị nwere ike ime nke ha ọ bụrụ na ọ ihe dịrị ụmụ nwaanyị mana ihe niile na-ahụ ebe a bụ ụmụ okorobịa na ndị nna ndị butela oke ndị na-atụkwa na-atụ ụtụ n'obodo wee tụsie ya ike ọ bụ ha nwa ka ihe ndị a na-adịrị ọ bụ ya anaghị amapụta ma ịga n'oke abụ ọ bụrụ na gị amapụta ma ịga n'oke abụ a sị na nwata ga-eru eru wara ọgọdọ ọgọdọ wụọ ya wụchie ya anya ọ bụrụ na i rube na igbute oke gị pụta ebe ahụ ebe e kere oke ọ bụ na na isi egbunye gị oke na-erughị eru enye gị anụ enye gị ụtọ nwa ngwa ya okwa ya mere n'ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi dịka m gwara gị ihe a bụ ya bụ DNA test n'ala Igbo nwaa anwa gaa tinye aka mgbe ọ na-erubere gị agwa gị onye mụrụ gị n'ihi na Igbo na-ekwu okwu sị na okposhi rewe ajọ ire agwa ya osisi eji tụọ ya okposhi ya erewe ajọ ire agwa ya osisi eji tụọ ya maọbụ ọfọ rewe ajọ ire agwa ya osisi eji tụọ ya igbo bụ igbo ọ bụrụ na nke wetara ụbọchị taa dị gị mma biko tụsara m onyonyo tụsara m onyonyo tụsara m ihe onyonyo a udo dịrị unu igbo ga-adị igbo bụ ndị eji eje mba udo